Salamu alekum warahamatulilayi taala barakatu AMC International filɛbagaw burukina kɔnɔ burukina kɔkan foli tanu ni waleɲumandɔn ta le don ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati aw minnu sigilen don ka aw ɲɛ da AMC International fɛ an b'a fɔ k'aw bisimila bi an ka emisɔn spécial kɛnɛ kɔnɔ bi ka emisɔn ka di kosɛbɛsɛbɛ sabu an ye dakɔrɔba dɔ sɔrɔ an bolo min ye zikiridala waane ye burukina faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Bobo Julaso ni waati ni ala sɔnna a ma an n'ale de bɛna denw ɲɔgɔn na ni ka ayiwa kuma tɔnɔbɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi ta in a kabako ko caman b'a kɔnɔ ne bɛ min fɛ wideyo in n'a y'a sɔrɔ a y'a cɛri diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'a ɲɛ k'a di an ma ala ka ni saba bɛɛ an t' ko bila da kelen da bilen an bɛ se ka taa belebele yɛrɛ yɔrɔ an k'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an ka tɛmɛ ni baara ye belebele salamu alekum belebele i tɔgɔ ni jamu alihamdulila ne tɔgɔ ye zikiri usumana ahame min bolo tɛ'i la Burukina Bilali o fana ye masakɛ yɛrɛ siga t'a la ala ka di saba ayiwa zikiri usumani Sɔrɛ min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko burukina Bilali ala ka ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ayiwa ala sɔnna ma an y'i bisimila bi AMC International pilato kan ayiwa kɔmi e ye zikiridala ye i ka zikiri daminɛ n'a daminɛ cogo jumɛn na ɛsiki i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye o kɔnɔ wa yanni an ka tɛmɛ ni baara ye Alihamdulilahi rabil alamin ka Ala fo k'a barika da ka kisi ɲini Ala fɛ a k'an kisi ka sitanɛ tɔɔrɔ ma ka daminɛ ni Ala tɔgɔ ye min y'a daminɛ n'o b'a ban ka sɔli caya Aminata den ni Abudulayi den kan n'o ye Mahamadu ye Ala k'an to a hɔrɔma na ka foli segin Basan den ma seyidi Sɛrifu usumana Madani hayidara Ala k'an nafa n'a barika ye ka bonya segin Mohamɛdi Ibunu Haruna Sawadɔgɔ Mɔsi sirifu burukina hayidara. ka foli di AMC International filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli segin aw yɛrɛ ma aw ni ce aw ni baraji ala k'an bɛɛ se aw ma alihamdulilayi i ka ɲininkali diyara n ye ne ka zikiri daminɛ a man nɔgɔ a daminɛ cogo min na kɔmi an ka daminɛ ma mɛn ne y'a daminɛ ni dusu dɔ de ye n'o tɛ ne yɛrɛ tɛ zikiridala ye dusu dɔ dusu dɔ ayiwa bisimila an faamu mun y'i bila o dusu la ka se ka zikiri da yɛrɛ ta i bisimila alhamdulilayi kɔmi ne y'a ye zikiri kɔni cayara fan bɛɛ anw tun bɛ mara min n'o ye Sideradugu ye wajuluw bɛ kɛ karamɔgɔ bɛ taama ten ka na zikiridala tɛ yen k'a kunbɛn dɔnku ne tun ye su dɔ perezidan ye Ansari sira kan dɔnku ne yɛrɛ sigira k'a filɛ kɔmi mɔgɔ tɛ ka karamɔgɔ kunbɛn an bɛna kɛ cogo ne fana bɛ ne ye waajuli bɛ dɔrɔn ne bɛ wuli ka a poto pata dɔn dɔɔni ka karamɔgɔ kunbɛn mɛ ala y'a kɛ dɔrɔn n nana courage ta ka to ka burama jalo ye lamɛn zikiri burama jalo kɔni o ye kɔrɔlen ye dɛ zikiri burama jalo se ka tora a yɛrɛ ka belebele ka ka nafa barika ye ne y'a kanu ko n bɛna burama jalo lamɛn ka zikiri faamu kosɛbɛ ka se ka karamɔgɔ kunbɛn n ko dusu ka da kun jumɛn kan ne y'a jɔkan don cayayara o mɔsikan karamɔgɔ dɔ bɛ u ka caurukɛnɛ yan mɛ kɛrɛnkɛ segu ma de ru saba don ne yɛrɛ y'a kanu est ce que mɔgɔ bɛna sɔrɔ zikiridala min bɛ dɔnkili da mɔsikan na ka sababu dɔgɔ yɛrɛ maku don k'a la k'a bɛ min tiɲɛ yɛrɛ la ka di jinɛ dɔw ye wa bon n ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a kɛ mɔsikan na n ko n yɛrɛ bɛna essayer k'a filɛ I yɛrɛ bɛna i kolo gɛlɛya k'i bolo gɛlɛya ka don a la ka fɔ, unhun, naamu, donc o de la n ye n cɛsiri ka Ala wele ni Burama Jalo tɔgɔ ye ka zikiri daminɛ ka don studio la ka sɔn fɔlɔ kɛ karamɔgɔ in na ka sɔrɔ ka na sawariko kan, unhun, zikiri daminɛ kɔni ye ten de ye, zikiri daminɛ de ye nin ye, bon i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ e ko ko e tola ka zikiri Burama Jalo de lamɛn est ce que zikiri Burama Jalo e b'a dɔn wa mɔgɔ nasugu jumɛn don n ma se k'o faamu kosɛbɛ, bon i bɛ se k'an bilasira o la alihamdulila i ni ce ka ɲininkali la ne ma burama jalo dɔn m'a ye m'a ye ɲa na mɛ ne karamɔgɔ ale de ye ne kalan zikiri la cogo di la n kunna foli sabu lamɛnbaa ayiwa lamɛnbaaw aaa nin fana ye kabako kuma kɛ yɛrɛ bi dɛ e ma mɔgɔ min ye i t'a dɔn mɛ ale ka tila k'i kalan zikiri la o kɛra di e bisimila i k'a walawala lamɛnbaaw ka faamuya sɔrɔ o ee alhamdulila ne ye burama jalo lamɛn a ka dɔnkiliw la tellement burama jalo ka dɔnkili min n'a y'a da ne ne y'a fɛn o fɛn da n b'a da fo ka ban pewu ne y'a lamɛn a ka dabu n'a ka fɛn bɛɛ n y'a ta tuma fɔlɔ min ne bɛna don studio n ma zikiri kalan maa fɛ n donna ko n bɛ dɔnkili da studiotigi yɛrɛ ko n ma ko ko n y'a kalan mɔgɔ fɛ ko hɔn ko o la a bɛna biti dilan ka di an bɛ taa baara kɛ n'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka ko abada ko n ta bɛ kɛ bi ko basi t'a la ko n k'a daminɛ n donna studio kɔnɔ dɔrɔn ka ala wele ni burama jalo tɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ burama jalo tun bɛ zikiri la a ye taara nɔfɛ ala kama ala k'a kɛ burama jalo kama ka zikiri lɔnni nɔgɔya ne yɛrɛ n ka se ka zikiri da erelasi an ka taa o yɔrɔ bɛɛ dɔrɔn n ye n ka sɔn fɔlɔ kɛ n y'o kɛ seyidi de n'o a da fasa ye i y'o kɛ seyidi ye n sɔnna ɲininkali bɛ so ma an ɲɛ bɛ o dɔ b'an bolo yan k'a fɔ k'i ye dɔnkili camanba de da Ɔɔ mɛ nin de y'i ka Burama Jalo yɛrɛ dɔnni sababu ye mɛ Burama Jalo ma e sigi ten ka e kalan ten mɛ e sinna ka a ka dɔnkili de lamɛn e sinna ka kɛ zikiridala ye ten siga a ka dɔnkili kalan y'a lamɛn ala k'a ɲɛ k'a d'an ma lamɛnbagaw a ye zikiri usumani zoromi a y'a kumakan lamɛn a ko burama jalo ka dɔnkili lamɛn de y'ale kalan kabako wala an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan ni ala sɔnna ma an bɛ taa sizɛ filanan na ɛɛ an y'a ye i ka dɔnkili dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye feere kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tɛlɛman kɛ dɔnkili in a ko bonyana mɔgɔkɔrɔbaw bolo a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka n'a kɛ a kilipu yɛrɛ la fo mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ sinna ka fara i kan ka se ka baara kɛ n'o ye dugu yɛrɛ maabaw yɛrɛ ye bon dɔnkili bɛ tali kɛ ko farafinna farafinna danbe mɛ i ka nin farafinna an ka segin danbe ma i ye nin dɔnkili sɔrɔ cogo di munna nin dɔnkili ɛnsipirasɔn nana i yɛrɛ la dɔ de y'a d'i ma wa sabu komi zikiridalaw bɛ to ka ɲɔgɔn fana zikiri la ayiwa an t'a dɔn ni dɔ de ɲɛn'i ma k'a d'i ma walima i y'a sɔrɔ cogo o cogo i bɛ se k'a ɲɛfɔ alhamdulila i ka ɲininkali diyara n ye dɔ m'a di yan ala de y'a nɔgɔya n ye a sabu ne yɛrɛ sigira ka miiri ka farafinna filɛ anw bange kuma ma mɛɛn mɛ an ye min dɔn farafinna ka isituwari la Aa tiɲɛ na farafinna ye jamanaba ye jamana min n'a dan ne ma ye farafinna ka di a ka bon a ka di ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ jamanaw kan danbe min tun b'an fɛ ne y'an ka danbe lamɛn cogo min na k'a faamu n'an seginna an ka danbe ma dɔrɔn farafinna bɛ tila ka diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan E ko ten yan ne ka e taara mɛ cogo de la i bɛ se k'o fɔ an ye cogo di a wawa ten an ka faamu ka sabu kɛ fɔlɔ farafinna danbe min tun b'an fɛ yan maaba dɔgɔya t'an fɛ mɔgɔkɔrɔba bonya de b'an fɛ yan kɔsɔ sigikafɔ ani kotoɲɔgɔntala layidu ta ani layidu dafa ani jogoɲumanya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o de tun bɛ farafinna ne y'a ye a caman bɛ ɲini ka tunun o de la n sigira ka miiri ko ɛsike n tɛ se ka farafinna bɛɛ sɔrɔ ka kuma mɛ ɛsike ni n y'a kɛ dɔnkili kelen ye ka farafinna ɲɛmɔgɔw n'a cɛkɔrɔbaw n'a denmisɛnw wele u ka segin danbe ma ɛsike n'i y'u wele dɔnkili kɔnɔ mɔgɔ tɛna faamu sɔrɔ a la o la n y'a kɛ dɔnkili ye farafindenw n'an ma segin an ko joona farafinna danbe bɛna tunun an na i ye nin kɛ mesazi ye ka adrese farafinna bɛɛ lajɛlen ma se ka la o de kama dɔnkili sinna ka diya maakɔrɔw yɛrɛ ye fo n'i ye o ye a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la nimisiwasa de don mɛ tiɲɛ yɛrɛ la e ye nin dɔnkili in da ka na se nin waati in ma n y'a dɔn dɔnkili kɔni kuma bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ e sigi a dɔnkili sira fɛ mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔla la walima mɔgɔ dɔw sɔrɔla la minnu ye ladilikan yɛrɛ d'i ma sira fɛ wa Ka se k'i félicité i ka nin baara ɲuman in na wa walima i bɛ se ka mun fɔ an ye o sira fɛ alhamdulilayi ala k'an bɛɛ saba ma mɔgɔkɔrɔba sɔrɔla karamɔgɔ sɔrɔla min ye n félicité nin na a ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ belebele dɔ ta n'o ye Abidjan Ibrahim jata konatɛ jata konatɛ kelen kelen siga t'a la A fɔ ka yɛlɛ Ibrahim jata konatɛ alimata keyita den kɔni min bɛ Côte d'Ivoire fo a bɛ waju kɛ ni a bɛ bamanankan babaw fɔ ten siga t'a la o yɛrɛ de ko don siga t a ko cogo di i bisimila ne ni jata ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka tournée dɔ la a ye n wele ka n ɲininka ko ale ye n ka farafinna danbe lamɛn k' ale fɛ ka n ɲininka n ye a expérience sɔrɔ cogo di ka sɔn in bɔ tellement ale ye min sɔrɔ sɔn in kɔnɔ ayiwa i bisimila yani ne ka karamɔgɔ jaabi parce que n y'a miiri ni dɔnnibaga y'i ɲininka a ka ɲininkali jaabi tɛ ne bolo n ye n makun dɔɔnin yani n k'a jaabi a ka belebele n'o ye tarawele ye ale k'o ma ko usman a ɲininka yala ale fana bɛ kuma babaw minnu fɔ a ka waju la expérience min b'ale la k' a y'a bɔ min kelen

Nin ye an karamɔgɔ usitazi Ibrahim jata konatɛ ale de filɛ nin ye ka nin foli ka samaba in d'i ma nin dɔnkili o ko la ten a bɛn' ma ye aaa ala ka ni saba ala k'a ɲɛ k'a d'an ma vraiment i ka nin dɔnkili min ye farafinna danbe ye ni ala sɔnna ma n y'a fɔ aw ye cogoya min na nin farafinna danbe aw ka tila ka yɛlɛn YouTube kan n'aw yɛlɛnna YouTube kan aw ka a sɛbɛn ko zikiri usmani zorome n'aw y'a sɛbɛn zikiri usmani zorome aw bɛ nin farafinna danbe ye aw b'a dafalen sɔrɔ yen o kɔfɛ ala sɔnna ma a yetɛla soli yɛrɛ kan aw bɛn'a dafalen fana sɔrɔ a yetɛla soli kan ni ala ka diɲɛ yani an ka se baaraw kuncɛ waati fana ma zikiri usman zorome a ka nimɔrɔ kunnafoni bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu mako mana jɔ a la aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tɛ tɛ ni ala ka diɲɛ ala k'a ɲɛ k'a di an ma o la zikiri usmani an bɛ segin ka taa ɲininkakali bonda gɛrɛ kɔnɔ I ye dɔnkili camanba de da dɔnkili camanba mais nin waati an y'a ye i ye dɔnkili dɔ fana da an karamɔgɔ la n'o ye aseyid serifu usman madani hayidara mais i y'a dɔnkili titiri kɛ ko seyidina serifu hayidara mɔgɔw bɛ karamɔgɔ wele de aseyid serifu usman madani hayidara mais e ko seyidina serifu hayidara Aa mɛ cogo di la alhamdulila i diyara ye ala k'an bɛɛ saba ma ne y'a ye ne ko ten n ye n sigi n ye n sigi ka miiri hali a bɛ sɔn kɔnɔ ko diɲɛ latigɛ ko o ko ɲamɔgɔ b'a la silamɛ diinɛ fana na ɲamɔgɔ b'o la silamɛya ɲamɔgɔ kɔni serifu de ye anw ka ɲamɔgɔ silamɛya anw ka ɲamɔgɔ o ye serifu aseyid usman madani hayidara ye E sɔn o de don e ma sɔn o de don aɔn siga t'o la alahu akbar o dalu ye jumɛn ye i bɛ se ka mun fɔ an ye kɔmi ka kɛ an ɲɛmɔgɔ ye i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ bɛɛ bɛ se ka min lamɛn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ka kan ka kɛ an ɲɛmɔgɔ ye bari i ko seyidina serifu hayidara siga o tɛ jaabi wɛrɛ ye o ye silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye ala kira de nɛɛma ni kisi b'a ye ala kira kɔfɛ ɲamɔgɔ wɛrɛ tɛ silamɛw na ni ala kira bɔnnaw tɛ hɔn a ye siga t'o la e ko cogo di ala kira kɔnɔ kɔfɛ silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye sirifudenw de ye siga t'o la wala an ka se k'a faamu dɛ cogo la o la y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a da basan den na n y'a kɛrɛn k'a da basan den na ka sababu kɛ juma ye sirifuya sirifuya fɔra an ye cogo min na nin ko ni nin jogo ni nin mud ni nin mudli fɛn o fɛn ye mɔgɔ min na kana siga a ra kira mɔden don o bɛɛ dafalen bɛ sirifukɛ ra Ko damadɔ bɛ sirifukɛ ra wala o ko dama dama in an mako b'o yɔrɔ de la sisan i ka se k'o fɔ an ka se ka kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ sabu ko dama dama min bɛ sirifukɛ la ni e y'o dɔn n'o de ye a kɛ seyidi ye e bisimila i k'o ɲɛfɔ an ye ɛɛ ka ta karamɔgɔ ka baara daminɛ fɔ sisan karamɔgɔ ko ala kelen kira kelen fɛn dama min b'a la a ja ka gɛlɛn a tɛ siran a sɛmɛnen tɛ danfɛn na ni ala tɛ wa n'a bɛ kuma a bɛ kuma ni cɛn de ye hake o ye bere hake sɛgɛ o ye ne ka faamu o ye ka faamu ye aa ayiwa usmani zikiri usmani fo min na kosɛbɛ labɛnbagaw A ye fisa tɛna sɔrɔli kan n y'a fɔ a ye cogo min na ɲɛ ni belebele de tɛg de ɲɔgɔn na wa a kana ɲɛna dɛ arabukan fana ni b'a f fɔi ye n'a y'a da don o fana ni kuma la a bɛ se o fana ye mɛ bi an bɛ zikiri bonda kɔnɔ ka to ka taa dɔn dɔn ala ka ni saba bɛɛ o kɔfɛ zikiri usmani i ka dɔnkili dɔ bɛ yen i y'o fana ni titiri kɛ arabukan de ye i ko ina sayakum lasata ina sayakum lasata o fana ye arabukan i b'a dɔn arabukan mɛnbaliw ka ca dɛ mɛ e dɔnkili titiri kɛ arabukan ye nin cogo la mɛ mun yɛrɛ de bɛ dɔnkili in kɔnɔ munna e ye nin titiri in ta dɛ a sababu bɔra mun na alihamdulila i ni ce i ka ɲininkali la n y'a titiri ta k'a da min kan kɔmi an karamɔgɔ ko inna sa'yakum lashatta ko o kɔrɔ ye baaraw bɛ kɛ danna danna de ye parce que n y'a kanu ka kuma diɲɛ mɔgɔw de ye baara min bɛ kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o baara bɛ kɛ danna danna le dɔw ta ye baara ɲuman ye dɔw ta ye baara jugu ye an dun bɛ diɲɛ anw dankun tɛ dɔ wɛrɛ ye ala bato kɔ fila de bɛ diɲɛ fana ɲuman ani jugu son in kɔnɔ n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a dɛmɛ minnu ta ye baara jugu ye a fɔra olu banna ala la ka ban kira la u ta kɛ mɔgɔ tɔɲɔ ye olu laban tɛ dɔ wɛrɛ ye jahanama kɔ minnu ta ye baara ɲuman ye olu sɔnna ala la ka tugu ala ka kiraw la ka tila ka kɔlɔsi danfɛnw hakɛ la ka baara ɲuman kɛ u taa yɔrɔ tɛ foyi ye ni alijana tɛ Donc n'i ye son in lamɛn a kumaw ka ca a kɔnɔ i kunbaba minnu fɔla adamaden kana nata diɲɛlatigɛ foyi la i sɛmɛ Ala la dɔrɔn ka baara ɲuman kɛ Ala b'i wasa o de la i y'a kɛrɛnkɛrɛnya ka nin dɔnkili in ta ni ka a titre kɛ nin ye arabukan sanumanba in ye ni ka o ɲɛfɔ a la kosɛbɛ ok o diyara an ye an b'i fo o la k'i waleɲumandɔn o walawalali la ayiwa an bɛna se i ka dɔnkili dɔ ma sisan I ka dɔnkili dɔ la i kumana fɛn dɔ kan ko hasidiya seyidina usumana hasidiya a y'i ka mun tiɲɛ walima dɔ de ye hasidiya dɔ ta ka ɲɛsin i ma wa walima mun b'i ni dɔ cɛ walima ayiwa i b'a dɔn zikiridalaw caman bɛ yen nin waati ni karisa bɛnnen tɛ n ni karisa bɛnnen tɛ walima hasidiya dɔ de nana i ka jɛkulu kɔnɔ wa k'o sɔrɔ nin inspiration nana e la wa i ye nin sɔrɔ cogo di i bisimila i k'a ɲɛfɔ hasidiya kɔni alhamdulilayi o hasidiya ni n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ta mɔgɔ ma foyi ɲɛsin n ma parce que baara o baara la artiste ye fɛn dɔ le dɔrɔn i bɛ sigi ka miiri k'a filɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ yen n ka kan ka kuma jumɛn de fɔ min bɛ mɔgɔw nafa ne ka miiri ni n ka yeta y'a ye dɔrɔn hasidiya fanga bonyana diɲɛ na ni hasidiya fana fanga bonyana adamadenw na i mako satɔ don o de la n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ son in kɔnɔ hasidiw bɛɛ ka tuubi o hasidi ye jumɛn ye n'i ye fɛn ɲuman min san k'a jira hasidi la dɔrɔn a bɛ sin ka mun na Mɔgɔ ye hɛrɛ sɔrɔ a man di hasidi ye n'i ye tɔgɔ sɔrɔ a man di hasidi ye n'i ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a man di hasidi ye n'i dun tɔɔrɔla e mako tɛna ɲɛ i bɛ ka min hasidiya a tigi mako tɛna sa e bɛ ka hasidiya kɛ min na o mako tɛna sa o mako tɛ sa e min yɛrɛ ye hasidi ye dɛ e mako tɛna ye ko in bɛ nin de kɔnɔ quoi ko in bɛ nin kɔnɔ O de la i ye nin dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnya k'a da nin cogo la k'a da k'a fɔ mɔgɔw ye maa o maa ni hasidiya b'i la dɔrɔn tuubi joona o de b'i mako ɲɛ diɲɛ na k'i mako ɲɛ lahara o la k'i to ni hasidiya in sira fɛ cikan kɛrɛnkɛrɛn jumɛn b'i bolo ka a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ka fɛn hasidiya par exemple dɔ mana du kura sɔrɔ san dɔ b'o hasidiya bolifɛn ɲuman mana sɔrɔ dɔ b'o hasidiya mɛ message jumɛn bɛ e bolo ka se k'o fɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ la ni a bɛ se ka dɔ bɔ dɔw ka hasidiya la o message dɔ b'i bolo alhamdulilayi o message min bɛ ne bolo o ye adamaden kana yɛrɛ bonya yɛrɛbonya de bɛ na ni hasidiya ye ka ban k'a ye ko e ka bon mɔgɔ o mɔgɔ mana n'a mana fɛn ɲuman sɔrɔ dɔrɔn e b'o hasidiya mɛ n' e yɛrɛ majigin ni mɔgɔ ye fɛn min sɔrɔ dɔrɔn e i b'a ye a ni karisa ka kan qu i bɛ ala fo k'a barika da ka tila k'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ne yɛrɛ ye mɛ e yɛrɛ bonya ka ban dɔrɔn hasidiya bɛ na dusukun na o ye tiɲɛ message min ye dɔrɔn bɛɛ k'a yɛrɛ majigin ala b'i kɔrɔta ni pour que i kana i yɛrɛ bonya hasidiya ka na dusu na misali ye jumɛn ni ne y' yɛrɛ bonya ne bɛ yɛrɛ kanu ni hɛrɛ ye n ka mɔbili ɲuman sɔrɔ mɛ ni e ye mɔbili ɲuman sɔrɔ ni ne m'a sɔrɔ ni ne y'a ye dɔrɔn ne b'a ye nin man kan ni karisa ye fo ne parce que n b'a ye ne ye mɔgɔba le ye ne de ka kan ka nin sɔrɔ man kan ni karisa n b'a hasidiya o sira kan mɛ n'i yɛrɛ majigin ni mɔgɔ ye fɛn ɲuman sɔrɔ dɔrɔn n b'a ni ala ka sɔn karisa ala tun ka kan ka karisa kɔrɔta n b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a kan ne yɛrɛ ta nɔgɔya message de bɛ ne bolo donc n'e y' o bila i kɔnɔ ni mɔgɔ ye fɛn ɲuman sɔrɔ ala fo k'a barika da k'a tigi ta k'a ɲini ala fɛ ala ka nɛma fara tigi ka fɛn kan ka tila ka ala deli a k'a nɔgɔya yɛrɛ ye message bɛ ka di mɔgɔw bɛɛ ma nin message de bɛ ka di bɛɛ ma u ka se k'o faamu ayiwa lamɛnbaa ni filɛlibaw a ye usumani zoromɛ n'o ye zikiri usumani zoromɛ a y'a ka message faamu nin message très très important an k'a lamɛn ɲɔgɔnfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wala hasidiya a kumana o de kan ka tila ka kuma a solution kan bari ni mɔgɔ ye fɛn bakuruba di mɔgɔw ma ni mɔgɔ kuma siri la i ka tila kan solution fɔ mɔgɔw ye bon nin de y'a solution ye ni k'a di an bɛɛ lajɛlen ma wala an bɛ ala deli a kɛli ala k'o nɔgɔya a ye wala sisan an bɛ segin ka taa usumani kan ayiwa ɲininkakali bonda gɛrɛ kɔnɔ usumani i y'a da i ka dɔnkili dɔ la ko diɲɛ kana na anw nɛgɛn diɲɛ kana na anw nɛgɛn o tuma diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛn diyara aa kuma in a kɔnɔ ka dun dɔɔnin dɛ cogo di ba b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ ɲini yan de lahara bɛ ɲini yan de ɛɛ alijinɛ ko ni jahanama ko a bɛɛ k'a bɛ sɔrɔla yan de bɔn n'an dun fana ɲɛ bɛ duba ni mobiliba ni fɛn wa bɔn n'a dun b'o fana ɲini fana saba mɛ e ko diɲɛ kana an nɛgɛ aɔn cogo di alihamdulila i ni ce i ka ɲininkali la an diɲɛ b'an nɛgɛla diɲɛ tɛ du mɛn diɲɛ a waribatigiya kana an nɛgɛ a tɔgɔtigiya kana an nɛgɛ a jamatigiya kana an nɛgɛ n'i y'i sigi ka miiri dɔrɔn tɔgɔtigiw caman tɛmɛna u taara ka diɲɛ in to yen hali bi diɲɛ in bɛ yen waritigiw tɛmɛna nafolotigiw tɛmɛna minnu jamana diɲɛ kɔnɔ u taara ka diɲɛ in to yen hmm? karamɔgɔbaw tɛmɛna ala jɔn ɲumanw tɛmɛna minnu ye ala bato a ɲɛ ɲuman kan u bɛɛ taara ka diɲɛ in to yen hmm? kuma kɔrɔ ye min ye dɔrɔn mhm. n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ma taa fɔlɔ dɛ mhm. kan'a to k'i nɛgɛ parce que diɲɛ b'i nɛgɛ ni mun ye mhm. a ka masiri muso ɲumanw tɔgɔw jama diɲɛ bɛ i nɛgɛ n'u de ye i bɛ ala ko ta pour que n ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ka ala ko ta pour que n ka se ka jama sɔrɔ ka ala ko ta pour que n ka se ka wari sɔrɔ ka ala ko ta n'i y'o ala ko ta dɔrɔn ka o tɔgɔ n'o jama sɔrɔ yanni dɔɔnin dɔrɔn o diɲɛ min ye e nɛgɛ k'i bila a la dɛ i bɛ tila ka taa k'o diɲɛ in to yan hmm? o de ko an k'an janto diɲɛ in kana an nɛgɛ a bɛ ban don dɔ la ni e ma ban mhm. k'a to yen mhm. e, ni e ma ban ka diɲɛ to yen mhm. diɲɛ kɔnɔ wajibi wajibi bilen e bɛna taa k'a to yen e bɛna taa k'a to yen wajibi a fana bɛna na ban mɛ e de bɛ ban ka diɲɛ in to yan o de la i ko diɲɛ kana an nɛgɛ a kana an nɛgɛ nin fana ye message ye dɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma ko diɲɛ kana an nɛgɛ an d'accord seyidina usumana o yɔrɔ faamuna kosɛbɛ mɛ seyidina usumana ɲininkali ye min ye e bɛ nin zikiri da in bɛɛ la mɛ e bɛ fɔli kɛ yan Alihamdulila bon ne bɛ fɔli kɛ mɛ ne ma fɔli kanu ayiwa a ɲɛfɔ an ka se k'a faamu dɛ fɔli lagositɔ tɛ ayiwa e ko k'e bɛ fɔli kɛ n b'a kɛ mɛ e ma fɔli kanu wa fɔli lagositɔ tɛ ayiwa bisimila parce que fɔli kɛra sababu ye ka zikiridalaw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ kelen a kɛra ten ne ma kanu u sen fɛ mɛ ne b'a kɛ k'a kɔrɔ kɛ jumɛn ye nin fɔ an k'a faamu sisan zikiri kɛra sɔrɔ dɔɔnin b'a ra dɔw fɛ o kama bɛɛ kɛra fɔlikɛlaw ye an t'a wolomana tuguni ka sɔrɔ zikiri tɔgɔ de zikiri kɔrɔ de ye ko ala kofɔ fɔli silamɛya sariya i ma kan ka fɛn minnu kɛ silamɛkɛ ma kan ka fɛn minnu kɛ fɔli anw b'a ye zikiridala dɔw ka fɔli la i b'a ye tiɲɛ na diinɛ taasira ni min tɛ bɛn a bɛ ka kɛ fɔlikɛyɔrɔ la heyi zikiridalaw tulo b'i la nin na dɛ nin walawala ka ɲɛ dɛ ne yɛrɛ ye zikiridala ye e yɛrɛ ye zikiridala ye n bɛna walawala ayiwa nin walawala ka ɲɛ dɛ n'o tɛ fɔli ko in i filɛ k'a fɔ fɔ cogo min na ɔhɔn bisimila parce que n'i y'a filɛ normalement i ma kan ka kuma mɔgɔ la e tɛ min dɔn sika lahara i bɛna ɲininka mhm. mais fɔli la mhm. an b'o kɛ dɔw b'o kɛ an bɛ kuma rectifier ka ɲɛ zikiridala dɔw b'o kɛ zikiridala dɔw b'o kɛ i bɛ se ka kuma mɔgɔ la i tɛ min dɔn mhm. mais o n'a kuma cogo kuma cogoya dɔw bɛ yen i b'u fɔ a tigi ye dɔrɔn lahara i tɛ minɛ min ma mais ka taa nkalon da a tigi la fɔli sira kan ko wari ka sɔrɔ dɔrɔn lahara i bɛ minɛ o la donc ne siranna fɔli ɲɛ sabula a ɲagamina a ɲagamina mais e e yɛrɛ dun b'a kɛ ne b'a kɛ ayiwa e b'i ta ɲɛnabɔ cogo jumɛn f'i ka nin ɲɛfɔ yan k'a fɔ wala ne b'a kɛ kɛ cogo min na nin a fɔ cogoya dɔw bɛ yen ne t'o kɛ ayiwa bisimila o ye jumɛn ni jumɛn ye parce que an b'a kɔlɔsi fɔli dɔw bɛ se ka labɛn kɔmi bɛ heure dɔ da kɔmi quatre heures kɔfɛ ɲɔgɔn ka taa se six heures ma dɔw bɛ fɔli kɛ fo ka taa seli heure tɛmɛ kosɛbɛ n sera seli heure bɛ tɛmɛ o baara dɔrɔn o kɔni ne ka kɛcogo la ne bɛ an karamɔgɔ ye min fɔ an ye diinɛ sariya la ne b'o bɛɛ kɔlɔsi ni seli heure sera ka sɔrɔ fɔli ma ban ne bɛ a lalɔ an ka baara kɛ a fɔyɔrɔ fana ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la cɛw ni musow dan na dan na n'a bɛ ɲagami yɔrɔ dɔrɔn ne b'a lalɔ mais e bɛ bɛ dɔnkilidala o ye mais e b'i jɔ bi e wala e bɛ yanani o ɲɛfɔ ye a dɔnkɛla o a lajɛlikɛla o a bɛɛ bɛ e artiste kɔ ni ele y'a lalɔ dɔrɔn baara banna yanani ye ne ka fɔli kɛ dɔrɔn n'i ka règlement n'a mana labɛn ne bɛ règlement fɔ silamɛya sariya ye min ɲini an kan kalasi an kan ka kilasi ten règlement bɛ kɛ yɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka fɔli kɛ i ni baarakɛla dɔw de b'a kɛ olu de bɛna to ka baara in contrôler kɔfɛ i ye règlement min kɛ dɔrɔn a si kana ɲagami mɛ sisan kɔmi e ko ko ba cɛ ni muso kana ɲagami fɔlikɛyɔrɔ la bɔn o ye e ka taasira ye mɛ sisan i b'a dɔn e yɛrɛ ka jama i b'a dɔn cɛw bɛ fɔli kɛ e kɔ bɔn musow de bɛ yɛlɛma ka ka dɔn kɛ kɛ ayiwa bɔn o bɛ ɲɛnabɔ cogo di f'i k'o walawala an k'a faamu a bɛ ɲɛnabɔ cogo min a bɛ kuma fɔlɔ ko cɛw ni musow kana ɲagami ɲɔgɔn na mɛ an b'a ye hali waaju kɛnɛ kan cɛw bɛ na musow bɛ na mɛ kilasi dɔw de bɛ kɛ cɛw ka kɛ dan na musow ka kɛ dan na hali mawuludu kɛnɛ kan an b'o kɛ ni kira bange sera dɔrɔn an b'anba cɛw dan na musow dan na don hali fɔli kɛyɔrɔ la n'an y'a kilasi ten musow b'u yuguba yan cɛw b'u yuguba yan ne bɛ fɔli minnu kɛ ne b'a fɔ u k'a kilasi ten u b'a kɛ hɔn e mɛ zikiridala dɔw kana miiri k'a fɔ ko nin waati in na k'i kɛlen bɛ k'olu de kilasi dɛ walima i ye zikiridala dɔw de ye kɛlen bɛ k'i ɲɛsin olu de ma cogo di ne tɛ maa kilasi ma mɔgɔ ye fana n bɛ min kilasira n ka kɔrɔsi ni n ka yeta de y'a ye n b'a ye zikiri kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ tulo b'an na ko min fɔra bɛɛ b'a dɔn bɛ ka min fɔ a bɛ ka kɛ fana wa a bɛ ka kɛ fana ma mɔgɔ kilasi ma mɔgɔ fɔ bɛ ka kɛ fana i bɛ taa zikiri min yɛrɛ ye ala tɔgɔ ye dɔn a dɔw a bɛ faamu dɔw de donna zikiri la o yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ janko dɔw fana bɛ zikiri la silamɛ yɛrɛ silamɛ yɛrɛ tɛ dɔw bɛ zikiri la silamɛw tɛ dɔw ye silamɛ lakika don n ka kuma bɛ min kan minnu yɛrɛ k'olu ye silamɛ lakikaw ye n'o bɛ zikiri da dɛ olu b'u yɛrɛ minɛ n ka kuma b'olu de kan N'o tɛ minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye fiyewu mɛ an mako b'a la ka zikiri ta dɔrɔn ka wari ɲini o b'u ta kɛ kɛ u b'u ta kɛ an fana b'an ta kɛ dɔn ne ka kuma bɛ minnu kan dɔrɔn minnu ye silamɛw ye dɛ u k'u yɛrɛ minɛ silamɛya sariya ye min fɔ an k'an ka baara kilasi ten an b'a ye zikiridala belebelew bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ dɔrɔn u b'a kɛ ten bi a bɛ ɲɛ kosɛbɛ cɛ zɔrɔmɛ ni zikiridalaw an bɛna kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye nin sira fɛ dɛ mɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma mɛ hali bi o zikirida hukumu kɔnɔna na bari e ko ko cɛw b'u yuguba u dan na musow b'u yuguba u dan na unhun o ye e yɛrɛ ka taabolo ye unhun sabu e ka diinɛ y'i bila min kan unhun e bi o de pratiquer diyagoya unhun bon i b'a dɔn mɔgɔw bi kuma minnu fɔ zikirida kɛnɛ kan unhun i yɛrɛ ko mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ minnu dɔn unhun u bɛ kuma minnu fɔ o ma unhun mais e yɛrɛ réalité unhun e bi mun yɛrɛ de fɔ i kaa fɔli kɛ yɔrɔ ninnu na kɔni muso ninnu ka se ka wari yɛrɛ yɛrɛ d'i ma o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'a sɔrɔ n'i ma fɛn dɔw fɔ n bɛ t'o la alhamdulilahi n'i dɔ tɔgɔ di ne ma ko ne k'a fasa da n'a sɔrɔla n t'a dɔn o bɛ na n'a tigi tɔgɔ de ye k'a d'i ma walima a tigi tɔgɔ n'a jamu o ye tɔgɔ min di ne ma parce que silamɛya sira kan tɔgɔ fɛn o fɛn dara a bɛɛ dara silamɛ dɔw tɛmɛnna koyi mɔgɔ tɛmɛn tɔgɔ misali la n'o ye muso dɔ tɔgɔ d'i ma ko ayisata ko ayisa fasa le ka kan ka la ne bɛ ayisa fasa ta ni d'a dɔn kosɛbɛ n ayisata kira muso ayisata le istuwari fɔ a tigi a fasa kɔnɔ hɔn mɛ o istuwari fɔlen a tigi ye a tigi fana nisɔn bɛ diya o la kosɛbɛ o fo fo ka na fɛn d'i ma a nisɔn bɛ diya kosɛbɛ parce que i bɛ ka mɔgɔba dɔ le tɔgɔ fɔ ale ye a bɛ a ye baara minnu kɛ i bɛ ka o le detaya ye k'a fɔ ko e tɔgɔ dara o tigi la o ye bonya dɔ le ye misali la ne tɔgɔ ye usumana dɔw ka ne fasa da k'a da tɔgɔ ta da tɔgɔ ye usumana ni tɔgɔma ye nin nin ni nin ni nin kɛ a ye diinɛ kɛra diinɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ kɔntan wajibi le i bɛ fɛn di e b'o kɛ i t tɛ don ala gasi la i bɛ fɛn sɔrɔ mɛ ka taa a fɔ ko e ayisata nin ye nin kɛ e ayisata ye wara minɛ ma jakuma minɛ a ma nɔgɔ o de tɛ bɛn fewu a tɛ bɛn hazige aa zigiri usumani zɔrɔmɛ bi cɛ cɛ ko ten ko i ye fɛn ci aa ni nin ye jagɛlɛya kuma ye dɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma wala mɛ n'ala sɔnna ma komi waatiw bɛ kan ka kuru an bɛ kuru waati nɔfɛ wala zigiri usumani zɔrɔmɛ muso b'i fɛ i ni ce i ka ɲininkali la muso bɛ yen muso b'i fɛ muso joli fila muso fila fila fɔlɔ fila de ba fila fɔlɔ fila de ba mɛ a b'i kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ fana fara o kan ee kosɛbɛ kɛ an k'a sɔrɔ sini ɛɛ kira ko an ka furu kɛ k'a mandenw caya an bɛ taa fɔ naani ni ala ma baasi o de ye ŋaniya ye Ka taa fɔ naani e mɛ i muso tulo bɛna don fara dɛ o ye jan de ala k'a ɲɛ ka da ma baasi tɛ kɔmi waati bɛ kuru na n'ala sɔnna ma an bɛ taa waati nɔfɛ i ko i ka dɔnkili dɔ la ko an ka sɔbɛ kɛ an ka sɔbɛ kɛ o tuma mɔgɔ bɛ tulon de la wa

Dɔnku n'an bɛ kuma an bɛ kuma diinɛtigiw de kan o de la n ko u ka na an ka sɔbɛ kɛ e ye diinɛtigi ye e ko i bɛ ala fɛ i b'a kira fɛ e ka kan ka wuli ka baara de kɛ k'i ka halala ɲini n'i baara kɛ i b'i ka halala sɔrɔ ala b'i ka dahirimɛ d'i ma mɛ e banna baara la k'i ta kɛ vagabɔnya ye dɔrɔn i mana walifɛn sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn e b'a tɔn a ta tɛmɛ ani sun tigɛ ni fɛn kirikara ni joint min e y'i ta kɛ ten ka sɔrɔ e yetɔ e silamɛtɔ normalement e tɛ sɔbɛ la kuwa i tɛ sɔbɛ kɛla ka kan ka e nana diɲɛ na kun jumɛn na n'i sɔn in lamɛn i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ e man kan ka ɲinɛ e nakun kɔ diɲɛ na e nana ka diɲɛ min sɔrɔ yan dɛ i nana mun na ala ko a y'an dan bato de kama bato fana kɔnɔna e kana ɲinɛ bato kɔ ka diɲɛ minɛ kuwa e bɛ bato nin fana ala ko mɔgɔ mɔgɔ ni ne ala y'a dan ne yɛrɛ jɔlen bɛ n'i ka garisɛgɛ ye mɛ i bɛ i jija de fɔlɔ k' a ɲini n b'a nɔgɔya i ye mɛ n'e y'i ta kɛ fugariya ye k'i t' i ka halala ɲini e bɛn'a sɔrɔ min f'i ka wari de tɔmɔ F'i ka walifɛn de ta, f'i ka walifɛn de ta voilà donc o de la n ko diɲɛ mɔgɔw ka na an ka sɔbɛ kɛ, unhun, k'an ka halala ɲini, unhun, ka Ala ɲini k'an ka halala ɲini, Alahu akbar, ka naganaga kow dabila, haa zikiri Usumana Zɔrɔmɛ tiɲɛ na kumabaw b'i ka kuma kɔnɔ koyi, an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma, amin, komi waati koronna ka ban ni Ala sɔnna a ma n y'a fɔ a ye cogoya min na zikiri Usumana Zɔrɔmɛ a ka émission tɛna dan nin ma koyi kabakoko camanba de bɛ a ka kow kɔnɔ dɔnkili dumanba camanba de bɛ a y'o da kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima mɔsiw a ye caman da mɔsiw ye a ɲɛba la ten n'a ye mɔsikan dɔnkili minɛ yan aa bɔ ko ɲɛ mɛ yanni an ka se kuma kuncɛ kuma ma an b'a fɔ ale yɛrɛ nin waati ɛsike cikan b'i bolo ani folikan ka di i ka fanw ma wa n'a sɔrɔ n'o cikan n'o folikan b'i bolo ka di i dɛmɛbaaw ma ani i ka fanw ma nin waati alihamdulilayi i ni ce i ka kuma in na inshallah cikan bɛ n bolo cikan min bɛ n bolo ka di n ka fanw ma o ye u ka ɲɔgɔn minɛ ala kama u ye ne min kanu u k'a dɔn ne ye jɔn dɛsɛlen de ye min bɛ se o ye ala de ye mɛ an karamɔgɔ solomani jara ko don ko n'an bɛ taa an bɛ se k'a fɔ fanw bɛɛ lajɛlen ye k'u ye ne min kanu ala kama u sara tɛ ne bolo dɛ u sara bɛ ala de bolo ni ala sɔnna fana ne b'u wasa ni ala ye si di u bɛna wasa ala ye si di fanw bɛna wasa silamɛya bɛna wasa an bɛna kuma an bɛna mesazi jɛlenw de di mɔsikan na ka mesazi jɛlenw di julakan na zikiri sira kan zikiri sira kan ni ala ka diɲɛ ye fanw bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka n'u sara Fan n'o ye zikiri usmani zoromɛ ka fan a y'a ka foli kan mɛ zikiri usman da ala k'a ɲɛ k'a d'an ma wala zikiri usman i b'a dɔn zikiridala kɔni mana sigi plato kan yan n'a k'a fɔ k'a ka wuli ten mɔgɔw mako b'a la k'u tulo nɔgɔ bɔ ni zikiri duman dɔ ye mɛ nin waati i kɛlen bɛ ka mun de labɛn k'i kan fili diɲɛ fɛ ka lɛgɛge O ka se ka dɔ la la ayiwa nin waati i labɛnnen don i ka se ka tɛmɛ ni dɔ ye aɔn an b'i bolo i bisimila n bɛna bɔyama seg kɛ n la an karamɔgɔ ka sɔn ta burama jalo bbele

Ko Ala kira n'a sahaabaw taalen kɔ ko diinɛ tun ɲagamuna, Hayidara nana Mamadu diinɛ sira bɔ a sira kun tununen bɛ, aa a ye tɛgɛrɛ fɔ nin na sa, non a ɲɛna, an b'i fo k'i waleɲumandɔn Zikiri Usumani Zorome, n' Alla sɔnn'a ma an sera baara kuncɛ waati la, o la ka lamɛnnikɛla ni filɛlikɛlaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo, nin de ye Zikiri Usumani Zorome ye. ni ala sɔnn'a ma inshala a ma ban an bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ plato filanan na ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ala ka waati wɛrɛ jira an na wasalam